na-atụrụ gị mma mma na ọ masịrị gị ime ka anyị niile bụ ndị dị ndụ ebe a taa dịrị ruo taa bụ 26 Disemba 2023 nara ekele n'aha Jizọs anyị na-ekele gị n'isi ụmụ anyị ndị a ndị na-aga ịwa akwa na mgbe na-adịghị anya n'ala Obowo na Mbaise na mpaghara ụfọdụ gbara anyị gburugburu emume ịwa akwa bụ ihe ejiri mara anyị firi kemgbe ndụdụgandụ ọ dịghị emume arụsị ọ wụ ya wụrụkwa na emume arụsị kemgbe ụwa anyị apụsụtala ya n'arụsị hmm. bubata ya n'ụzọ chineke ọkwa ihe mere ndị ụkọchukwu jide ụmụ chineke ezukọ nga ịgọzi ụmụ okorobịa ndị a ndị ọsọ mkpisi a rurule n'aka ihe a wụ mmiri nsọ a gọziri agọzi dịka anyị ga-eji ya doo mma akpara ndị a nsọ na ihe ndị ọzọ a ga-akpawa ha n'aka ngwa ma akwa na ha ji ịwa ihe agaghị iri ha onye nna ha e, e, gafere steji ọ gafere mụta ha ka ha agaghị ịfụ iche ya mere ka ha ga ịfụ iche ọ ga-iji ihe ọma ha fụ iche agaghị eji mma akpara egbu onwe ha agaghị eji egbu ikwu ma ọ wụrụ egbu ibe agaghị eji akọsụ trọbụl ọbụla mma akpara a bụ iji gwa ha sị ma o tozuola oke ihe ruru ya ime n'ezinụlọ ha emelie ya ka eruru ịlụ nwaanyị ya alụtalie nwaanyị mụọ ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị mma akpara a na-akpawa uwe iru n'ileta nne na nna gị ya amaghị agara dị ndụ gaa fụọ kpata ihe eleta nne na nna gị difendị ezinụlọ difendị ikwu na ibe ọ ya anyị ji agọzi ihe ndị a taa mma akpara ndị a bụrụ na ihe a gọziri agọzi bụrụ na ihe a gọziri agọzi bụrụ na ihe edoro nsọ a na-agọzikwa unu onwe unu bụ ndị ji ịwa akwa na-agọzi ala ụmụikeagwụ anyị anyị ji sakramental a na-awụsa ya n'ala họl ụmụikeagwụ si taa 26 chikwa ugbu a gara aga otu ugbu a 26 afọ na-abịa abịa bụ 2024 onye a hụrụ sị ya wụkwara anyị niile ọnwụ a na-awụ ya tinye aka ya ga-abụrụ onye ukwu ya akwama ya ga-abụrụ onye nta ya akwama

e si na nwoke abịa ekwela ya e si na nwaanyị ekwela ya e si na mmụọ ekwela ya e si na mbịarambịara ekwela ya ala ụmụikeagwụ nabata ihe ọma ogologo ndụ ahụ ike akpata enwere a na-arụ ụlọ na-alụ nwaanyị na-amụ ụmụ agbata obi anyị enwe ike manye aka ekwu otu anyị ekwu abụọ ya dị otu a n'aha nke nna ọkpara na mmụọ nsọ ka chineke ji ike niile gọzie anyị niile nna na nwa na mmụọ nsọ udo dịrị unu

n'ihi na ụmụ anyị ịba n'ime ụwa dịka ndị tozuru etozu n'ezinụlọ dị iche iche n'obodo dị iche iche n'ọnụmara dị iche iche na-enwe agwa dị iche iche ha tozuole a na-ajọ chineke kwa ka o nye ha ike ka ha sie ike ba n'ike n'aha jizọs na-ajọ chineke onye mere ka ha tozuo na

na ọnụrụ ata uwe mmekagụ a na-anara ike ịga n'ihu nye ha gara ike ọdịmma nye ha gara ike ogologo ndụ nye ha nakwara ike amamihe zuru oke nye ha ka ha na-aga n'ihu ọbụna mmemme a ga-agabiga onye nwe anyị ha ga-erite uru ya wee hụkwa ihe nke eluigwe

Lanya ba lanya.

ekele m unu

a hụrụ ihe mere nga taa adị ụmụ okorobịa unu kpeghasị mma a sị na nke ịkọwatara anyị ndị ha wụ gwakwana anyị ihe n'ukwu na-akpegha ha mma ma ọ bụ sị ha dafusewa anyị olu dabisewa anyị ụkwụ biko gwakwana anyị ihe iwu n'ukwu okpecha ha mma taa Um, thank you very much, my sister. Um, here we are, Omena Fado, and it's every every three years. Mm. ka anyị na-agba ya initiation into manhood nwoke ọ bụla tofutara anị ihe e ji nwoke eme irule ịkwụrụ tax irule ịrụ ọrụ obodo aha irule bịa na họl bịa ekwu ụka nye kọntribushọn uche gị ihe ahụ ihe na-eji eme agbawanye ha akwa akpọpụta ha na họl otu ịkpọpụta ha taa nye ha mma akpara mma akpara symbolizes strength Ọ na-egosi ike. ike e ji aga ọgụ
ike iji protect your family or immediate environment ọ ihe mma akpara na-egosi wisụl e nyekwere ha wụ ihe na-esignify that ma ọ wụrụ ha nọ in stress ma ọ wụrụ ha nọ na nsogbu ha egbuo opi ha egbuo wisụl enyema ụmụnna bụ anya agbakọrọ nyere ha aka kekwana ha nke ekwere ha wụ ike gwụ ha ha rụọ ọrụ ike gwụ ha ha ewerekwere handkerchief hichaa ihu hichaa ihu heat megha ha ọ dị ihe e ji nye ha these things ee amabrenye ọwụ omenafọ atọ ihe na-emekere ụmụ anyị ọwụla tofuru anyị ịwa akwa ọ ihe na-eji eme ha na hall every three three years ya bụ afọ atọ atọ Yes. a na-eme otu ihe a yes iji kpọpụtakwanụ ndị ke tozurule na ihe eji nwoke eme gosi ụmụnna si lekwenụ ndị ke si na ama anyị a lekwe ndị ke tozurule etozu yes nke ọ ga-awụkwanụ enwe ihe dafụtaranụ ha akpọọ oku enwe ike ịza ha ya bụ mma unu nyere ha taa wụ mma unu ji si ha na ha etozuole ihe eji nwoke eme na ha ga-akpatawa ego leke ezinụlọ ha chekwa ezinụlọ ha ya bụ na mma ha na-egosikwa nchekwa si na ha etozuola iji chekwaa ezinụlọ ha whistle ahụ enyekwanere ha wụ iji gbuo opi ọ bụrụ na ha nọrọ na mkpa makwa na enwe otu o si siere ha ike ha amaghị ka ha na-eme na ha kpọọ ụmụnna na ụmụnna ga-aza ha handkerchief unu nyekwana unu so ọ wụ ha mee na ike agwụla ha ha were hanky ahụ jiri hichaa ihu ha ijikwa nyekwa ha ume iji gaa n'ihu imeela jisie n'ike na nke a wụ omenala kwesịrị ekwesị mmemme ịwa akwa wụ ezigbo ihe dị n'ala Igbo ọkacha dị n'ala Obowo Ihitte Ụbọma na obodo ndị ọzọ gbakwara gburugburu n'Imo steeti a chairman ngwanụ imeela jisie n'ike